East Azerbaijan imapezeka kumpoto kwa Irani aboma anamanga ku damu ndipo raisi anapita kukatsegulira kuchoka ku irani kuti ukafike kumeneko ndi mtunda watali ndithu 700 km tikhoza kuyerekeza mtunda wochoka ku rumphi mpaka ku zomba raisi anayenda pa ndege yopangidwa ku america Bell 212 helikopita imeneyi ndi yakalekale a irani anayigula 1971 yakhala 53 years ikuyenda m'malere komanso inu mukudziwa kunena kuti america inasiya kalekale kugulitsa ma spares ku irani nzachidziwikire kuti ndege imeneyi imasowa zipangizo zokwanira anthu ambiri sakumvetsa chifukwa chimene president ameneyu anaganiza zokwera ndege imeneyi popita anayenda bwinobwino anatsegulira damu pamodzi ndi president wa dziko la azerbaijan pomaliza anakwera ndege yomweyo nkuyamba kubwerera that was a sunday chakumasana pa tsikulo nyengo sinali bwino kumagwa mvula masinowo mphepo komanso kunali chifunga cha ndiweyani purezidenti sanalabadire zonsezi anapitirizabe ulendo ali pakati pa njira ndegeyo inakumana ndi mavuto mpaka kugwera m'nkhalango mu nthawi ya half past 1 masana chodabwisa pa nkhani imeneyi ma helikopita awiri amene amamperekeza sanachite ngozi onse anakafika bwinobwino ndi ndege ya pulezidenti yokhayo imene inakumana ndi ziphinjo zitadziwika kuti pulezidenti wasowa kafukufuku anayambika komabe chifukwa cha nyengo yoyipa zinatenga nthawi vladimir putin anatumiza mahelikopita awiri ndi asilikali erdogan anatumiza magalimoto asilikali 32 komanso madrone after 14 hours operation akis drone yochokera ku Turkey inazindikira malo angoziwo munali m'nkhalango komanso kumapiri ndegeyo inayaka moto ndikutsala mchira wokha anthu onse 9 anafera pomwepo ena matupi awo anapserera very difficult to recognize list ya anthu amene atisiya president wa irani ibrahim raisi foreign minister hossein ami mkulu wa mpingo ku tabriz ayatola muhammad ali gavana wa east azerbaijan marik rahmat bodyguard wamkulu wa president sadar sayed pilot colonel said taha copilot colonel mohsen komanso technician major beruz gadimi onsewa amwalira aikidwa m'manda mawa pa 22 meyi ngakhale anthu ambiri akukhulupirira kuti ngoziyo yachitika chifukwa cha nyengo yoyipa kapena technical fault kafukufuku wapadera akuchitika mkulu wa nkhondo chief of staff wakhazikitsa komiti imene ikufufuza mozama chenicheni chimene chinachitika nayenso putin ndi erdogan alowererapo atumiza akatswiri awo ku irani kuti akathandize ibrahim raisi anabadwa 1960 kudera lotchedwa mashad amachokera banja loopa mulungu komanso ambiri amakhulupirira kuti ndi mbumba ya prophet muhammad duku lakuda limene amakonda kuvala kumutu limayimira zimenezi mbiri imatiuza kuti iyeyu amachokera ku mtundu wa prophet muhammad kuonjeza pamenepa raisi ndi mmodzi wa makleriki akuluakulu kwambiri mu mpingo wa chisilamu second in command wa ayatollah khamenei tingoyerekeza kuti supreme leader akanakhala kuti wamwalira kapena kuti wapasi udindo raisi anali mlowa m'malo kumwalira kwake kwabweretsa power struggle mdzikolo chifukwa heir to the throne wa supreme leader sanapezeke mkulu ameneyu anali msilikali mu nthawi ya revolution kuyambira 1980 anali jaji tikukumbukira 1988 anagamula anthu oposa 5000 kuti akanyongedwe america ndi anzawo anampasa ma sanctions pophetsa anthu osalakwa ndi nthawi yake imeneyi pamene anampasa dzina kukhala butcher of iran 2017 anayimira upurezidenti ndi kuluza 2019 khamenei anamusankha kukhala chief justice 2021 anayimira upurezidenti ndi kuwina ulamuliro wake umakakamiza azimayi kuvala hijabu analimbikitsa ubale ndi maiko a chiluya russia africa komanso china nthawi inake tinamuona anabwera pa zimbabwe pompa kudzacheza ndi mnangagwa mkulu ameneyu amadana kwambiri ndi america komanso israel ndikunena pano ku irani kwasankhidwa president wogwirizira muhammad mokbar nayenso si munthu wamba anakhalapo msilikali amachokera banja la uzimu ndi loya amene amadziwika kwambiri ndi supreme leader komabe kudziwika kwake sikungapose raisi malemu amenewa anali munthu wamkulu kwambiri purezidenti mkulu wa mpingo magazi a muhamadi mzake wa ayatollah khamenei komanso heir to the throne wa supreme leader